Alex Kamangila kuwayankha abungwe lija la HRDC kuchokera pa zomwe anayankhula pa msonkhano wa atolankhani.
Anthu a HRDC lero zimene ayankhula zaonetseratu toni yomwe ija imene Wanda anayiyankhula pa Times yabwera ku Iron Man Conference. Ku Iron Man Conference kumene ayankhula awa awa a- ampinganjira convict Thom Mpinganjira says musadandaule kuti akuba ndi ndani kapena asakuba ndi ndani eh? munthu amene afuna kupanga motivate ma youth anthu amene mumampanga inspire you know we should do this issue we should discuss it for a month zimene anayankhula Thom Mpinganjira ku ku iron man conference but that's that's the nature of those people they have no substance

The game of football in Malawi is sponsored by criminals, ma money launderers. Tipanga live yake. Ndipo mpira wa ku Malawi uja usokonekera. Tiusokoneza pompa. Mpira umene wa ku Malawi sponsorship anyina Fleetwood muyenera kuti nakupangani woni Fleetwood

you know matimu onse ndzakamba za big bullets kuti kodi zimayenda bwanji money laundering ndzakamba za wanderers ndidzakamba za creck ndidzakamba za uh, timu ya ya ya ya uyu ya ndani uyu um, anthu onse okubaiti alesi akutenga timu ndiye ndidzafotokoza bwinobwino koma lerolo ndikuwuzani kuti a Mpinganjira anayankhula kunena kunena kuti tisadandaule kuti akutibera ndani kapena asakuba ndani chifukwa chani chifukwa iwo akuba kaya ndiye sakufuna kuti muwapase busy and amene akuwapasa busy ampinganjira ndi alexius kamangila and alexius kamangila is not alexius kamangila ndi amalawi chifukwa ine it's you malawians that have you are the one you don't understand what you have done i've seen your poverty ine ndaona umphawi wanu ndaona ukapolo wanu ndayenda mundende ndakhala mundende muja ndikugwira ntchito for years anthu akundende akuziwa kuti zimene ndikuyankhula ndikuyankhulira anthu akundende because kundende kuja kundende kuja kuyenera kukhala anthu ochepa kwambiri population yakundendeja tikhoza kuyichepesa by half the majority of people that are in prison they shouldn't be in prison ndinasatira mawu amene ambuye yesu ananena anati ndinali mu ndende ndipo unabwera kuzandiona ndipo ndakhala ndikumapita ku ndende kukawaona anthu because i followed the word because christ said kodi ndizakuuza pa tsiku lomaliza kunena kunena kuti uh, nalibe zovala ndipo unata unandipasa ndinali ndi njala unandipasa chakudya ndinali maliseche unandipasa chovala ndinali ku ndende unabwera kuzandiona ndipo ine ndakhala ndikupita kundende ndi i met christ there in prison anthu mumapita kwa bushiri kukapeza yesu eh, that's your business i have found jesus in the prisons i have found jesus in the prisons and anthu andende ine ndi zigawenga ndi zimene zakhala zikundipulumusa chiyambireni 2024 mwina inu simumaziwa chimene ndapangira survive i've survived chifukwa chona zoti anthu akundende zigawenga za ku malawi sizingandipange touch you don't understand you people don't understand what i've gone through simungamvetse muzamva tsiku lake because this is not the time for me to tell you koma achina mpinganjira have got no beef with me sangandigunde achina bushiri can't touch me achina kawinga apostle clifford can't touch me ndiye ngati anthu amene aja sangandipange touch my acha disin achina desmond who are these people sangandipange touch because zigawenga zimene zikuyenera kundipha ineyo ndi zimene zimanditeteza zimene zimandichita because zigawenga zija they know about me in prison because i've been in prisons you should go to chancellor college in the library of the chancellor college uh, of the law school rather the university of malawi mukayang'ane research yomwe ndinapanga ine research yomwe ndinapanga ine ndiyokhuza research imene ndinapanga ine ndi yokhuza uh, kunyonga anthu kuti kunyonga anthu ndikolakwika komanso kungowasunga anthu um, kungowasunga anthu uh, pa, pa death row ndiku- ndikuphwanya ufulu wawo you know i've studied human rights i have researched on human rights uh, uh, i interviewed all the death row inmates when i was when I was just a small kid, when I was 22, I should be 22, 23, I interviewed Jack Bandawe. He knows me. Kuti mumane ndi onse amene anapangidwa sentence to death. Zigawenga zonse zimene mmazitenga kuti zigawenga zokwiya kwambiri pa Malawi monse muja. I've spoken to them. They know who I am. They know my spirit. So they can't touch me. Zigawenga za Malawi sizingandipange touch. pamene zigawenga zakunja sangazipange afford or sizingapange zinthu zopepera that's why i'm alive that's why i'm alive god prepared me for this work anthu simumaziwa Ah, ndero ndikupangani vivo nthawi yakwana amalawi adzuka like panopa i don't need to be nda- ndakhala how many days when was the last time i did live i took time because I, there was no need panopa eni ake amalawi akuyankhula lero lonse a ina desmond uh, ndi uyu robert mkwezalamba ndi Ro, nka, nk, robert eh? robert is a criminal umba milandu ya robert eh? kuti tingoyang'ana mungomuyang'ana mumfufuze ngoti amajournalist aku malawi and ndikamakunena leronso pa interview uh, pa, pa, pa, pa press briefing journalist akudandaula kunena kuti ifenso anatinena nawo Ah, kodi zimene ndikuwuzanizi ndi zaboza come out and, and, and, and disapprove these things when i call you out you don't need to answer me with, with words answer me with your actions dziko la malawi tili kusintha inu ngati simukuona ndi zanu so amalawi ngakhale amajournalist akulemba how i want a journalist who is brave to write

University of Malawi, do the research. Catholic University, do the research. If we have research, Center for for Research, tabangani research. Zinthu zimene sikuti nzovuta ayi, olonitha ngokupasani khoti limodzi. Just investigate khoti limene a Ken Manda anali ku commercial court ya ku Blantyre. Just investigate what was happening and what is happening now.

of course simon peter anatulutsa lupanga ndikumseteka nalo wina ah, ah, ah, ah, pali pa pachana pa khutu pa khutu panga ambuye yesu anangomgwira kumuchiza koma pompaja anthu anayamba kuthawa mmene amamgwira yesu athawapo angapo anakafika chabwino Simon Peter kumene amakamupanga Yesu zosiyanasiyana koma Peter anamkana katatu zimenezo si nkhani yake koma muona kunena kuti ulendo onsewo konsekuku mpaka na pamene ambuye yesu amafuna kumwalira uh, mayi ake mariya anayenda naye koma Mayi ake Mariya anayenda naye Yesu, ah, mzimayi winanso anayenda naye ndi wophunzira uyu Yohane. Koma Yohane sanayende naye Yesu konse, koma konsekuku Yesu mmene even mnji ah, msi- mmene ananyamula mtanda wake kumapita ku Golgotha anakumana ndi ndani kodi? Azimayi amene ankamulirira ndi kunena kuti ayi musandilirire ine koma mulirire ana anu chifukwa azaona zoopsa. eh? musandilirire ine koma mulirire ana anu inu a joseph inu a Nkwe- a robert mkwezalamba inu a desmond muhango hmm? musadandaule kamangila muzidandaulire inuyo ndi ana anu ndi banja akubanja kwanu chifukwa mukuona zoopsa sikuti muzaona koma mukuona zoopsa koma muli opepera muli atulo ndinu ziserekwete mungoganiza za nsima ya lerolo you're thinking about nsima nchifukwa chake mumabwera mumayankhula zopusa kuitana majournalist ndalama akupasani achina mpinganjira ndalama akupasani achina frank mbeta ndalama akupasani a, a mwanamvekha Fa- nkhani ya mayilosi ija ikugwesa mwanamvekha mwanamvekha has to go And we will not tire. We will not tire. Mwanamvekha has to go because he is responsible for stealing ndalama za anthu ogwira ntchito mboma. Ndiye iye akhalebe minister azigwira ntchito ndi ndani pamene anawabera anthu amene akuyenera kugwira nawo ntchito. A Robert Mkwezalamba ndikufuna mwauze anthu zimene mwapanga m'Malawi. What you have done in Malawi for you to be standing zomwe mwapangira amalawi osauka amalawi osauka mwapangira chani inuyo mwapangirapo chani kuti muzima muziyateteza majaji ifa pepa ncha mmateteza achina chikopa majaji okuba osati majaji ifa Dr. or Reverend, uh, uh, sorry, Professor Kapindu, uh, uh, uh, Mike Tembo, um, um, uh, all the good judges, I can go on even ku magistrate ndingatchule ana ufa mupezeka kuti mwafinya finya. Ngati tizo koma ndikudziwa kuti Mike Tembo simungamukhuze. Ni munthu wachabe kwambiri. Ngati anakuimira mu court ndikuuza ndikunena kuti munthu amene mumampembedzayi ndi njoka amafuna kundipanga bribe mpinga njira.

the issues tandiuzeni tanenani munthu amene mukunena kuti ndantchula alibe umboni because that's the other question that as you journalists you should say kunena kuti kamangirayo tantchuleni munthu mmodzi amene wamutchula amene iye alibe umboni i mean maybe tomorrow hrcc hrcc what I, i don't even know who you are i can't even because where were you the last six years zaka 6 zapitazi pamene timakanika kupanga mademo ku malawi munali muli kuti fa anthu mumayankhula zombwambwana zopusa pamene you were nowhere you couldn't you, you inetu ku malawi when when god tells me when my spirit when my conscience tells me kuti come to malawi ndibweratu ku malawi no one can touch me in malawi no one

umaona ngati kuti "Eh, amene anabwera wangolalata you don't know what you, what you're dealing with you don't know what you're dealing with so inuyo achina robert mkwezalamba achina tamia ja hana jabez akhala akuyankhu- a- ali pa social media for years kumanamiza amalawi kumayankhula zinthu zo zosakhala bwino ndipo kumapanga declare so ine am a human rights advocate uh, I, I have get, ndilibe chifukwa ndilibe interest ya munthu kuti iye akukonda chani kaya akonda wamkazi kaya akukonda wamamuna ndinene ine ndilibe chifukwa i have no business with what the people do in their private spaces koma koma ku malawi kukhala munthu okuti ukukonda mamuna nzako kamena mkazi wa nzako ndi mlandu Open up Malawians. Open up your mind. Open up your eyes. Kumalawi. Kumagonana ndi mamuna nzako. Kumagonana ndi mkazi nzako. Ndi mlandu. Si ineyo amene naika mlandu umenewo. Si ine, mama amene sinaika. tabii tamiaja uh, uh, uh, amene ali hana jabes wakhala akunyang'wa kunyang'wa ndi kumapanga zakezo moonekera pa facebook no one has ever called him you say you are a oh my god you say you are a god fearing nation and you're watching pastor zak where are you

Inu azibusa mukuti chani? You have munthu amene akuphwanya malamulo. I'm not, I'm, ine I don't, ine I support private life and freedoms. But the hypocrisy that is happening here, you see, you see, I stand for justice. And justice is embedded in the law. Is embedded in the justice yathu imayendera malamulo. So munthu akunyang'wa. So ine ndimasapota kunena kuti ngati anthu akondana akazi okhaokha azipanga zawozo in their private space. in their private space koma in a society where imadana ndi zimenezozo munthu asamabwere pa social media ndi kumapanga zimenezo that because ineyo i can't be ineyo si ineyo amathanyula ineyo koma munthu wina akakhala amathanyula ndi zake that's ndi business yake koma apange uko koma amalawi mwakhala chete and you mukuwalola achina Robert Mkwezalamba azilimbana ndi Kamangira chifukwa Kamangira akulimbana ndi chani ndi katangale that's how that's how the world works and i'm not scared of white people i mean eh, eh, ndili mdziko la anthu azungu but they know that i'm not scared of them inu mukuganiza kunena chifukwa chani kuti chiyambireni ntchito imeneyi palibe donor amene anabwera kuzandipasa ndalama mukuganiza chifukwa chani koma amanena kuti akumenyera ufulu wanu ufulu kapena amamenyana ndi chani ndi katangale mukuona ngati chifukwa chani amandiziwa ine no one can hold me uh, at ransom i'm not i've never been a prisoner of someone i stand for justice and I'll die for justice. And if I die for justice, then I live. Because it's only when we die in, for Christ, when we die for the poor, when we die for the weakest in our community, when we die for truth that we live, than when we live for falseness. Pamene tikhala moyo titaziunjikira chuma koma chuma chokuba ndife akufa kaya pamene tibera anthu chuma ndikudziunjikira tili- tilibe kanthu we are empty we are nothing that's why the bible says kodi upindulanji ngati upeza zonse ndikutaya moyo wako ine no one can hold me at a ransom no one i've told truth that's why i left that's why ku Chanco sanakandipangire renew contract yanga that's why ku ka- ma organization onse amene ndachoka ndagwirako ntchito ineyo ndimachokako ndi moto chifukwa chokuti i stand for truth and izi zinthu ndimakhala ndikunena chaka ndi chaka kuti izi izi izi when i can't change a situation i leave because if you can't change a situation the situation changes you hello ukakhala pamalo eti ndipo ukuona kuti zikuchitika zolakwika ndipo ukuyesesa kuzisintha zinthu zija zinthu zija zikukanika ngati ukakamira kukhala pamenepopo zinthu zikukanika kusintha zinthu zija zimakusintha umasandukano part of the things ndi zimene ndimanena unati ukalowa mchimbuzi chokumba umafika mmene muja umakhala umamva fungo umamva kununkha koma ukakhala mphindi pang'ono fungo lija limachoka why you become one- uma, you normalize so that's what happens that's what happens achina uh, robert mkwezalamba ndi anthu onena kuti ndi sewage imene ijayo akununkha koma sangazimve because they are used akhalisa mununkhomo mununkho Ama- akhalisa mununkho mumanyimo ak- as- as- azipakapaka manyi amene ajawo when you listen to the reaction ya baba stephen malondera you will see the truth the truth is out there zikuchita kuoneka and mukupanga ignore nde ndimafuna ndinene kunena kuti interview ena ake andipanga interview ndipo ndawauza kunena kuti ndayankha koma chimene ndifuna kubwereza ndikuti ndikupempha zodiak chanchani nonse takonzani national day of debate you know uh, you call it a, a justice day mukonze ma muli ndi ma muli ndi ma madolo opanga za IT za chanchani I can have a debate with anyone send your best send your best kaya mubweresa Dr. Chikosa Silungwe uh, I'll engage Dr. Silungwe kaya mubweresa ndani ma amene mukuona kuti kamangila akupanga zolakwika kaya mubweresa judge Chikopa uh, bweresani

mhango pamenepo mkwezalamba pamenepo kamayi kajapo one of the persons that was on that panel ni munthu oti ndimamulemba ntchito ine kaya ndimamulemba ntchito ine zokhuza human mmodzi mwa anthu amene wakhala pa panel pamene paja ndi munthu oti ine ndimamupasa ntchito yokhuza kulangiza anthu za mmudzi ndi za uh, chilango chonyongana mzibambo ndithu wamkulu you know mzibambo oti he might be to my age times two plus ndi ndi ndi timati chani chakwera amati chani akamayankhula chichewa chakecha ndi kanthu eya age ya ine times two ndi kanthu Pa- pamwambapo koma munthu mutu mulibe kena kalikonse there was also zigawenga ngati achina gangata anyamata koma mutu mulibe kena kalikonse angoganiza zoti aba pati achina gangata but you also have old people anthu oti uh, uh, ali ma age achina achina Thom Mpinganjira amene amaganiza ndi zoti malamulo ndiwazemba bwanji achina bushiri achina Matako a pa middle si anyamata si akuluakulu achapena pake ongoganiza kuti kodi mmalawi ndimuomba bwanji munthu wa ku africa ndimuomba bwanji munthu amene ali desperate how am i going to confuse this person we, we can't have a country like that and those are the people amene akupanga inspire kuti azakhale president not in, in my malawi not in malawi ya ineyo not malawi ya inuyo a malawi simungalole zonena kuti we are changing that country. We, we are going to create a system where we don't have achina Desmond uh, Mhango or achina Robert Mkwezalamba kumayankhula zopusa. Those people amayenera kumangidwa. Amayenera kumangidwa kungotuluka muje. That's mesa mungodi kodi anthu azikhala accountable. amayenera kumangidwa chifukwa zomwe amayankhula ndi zopepera. Achina Bakili Muluzi uh, TV Haswell Bello akhala kunamiza amalawi akhala kunyoza anthu achina chimwendo aja anyozedwa anamiza chakwera wanyozedwa ndi Haswell Bello for five years achina mkwezalamba anali kutiko achina mkweza lamba anali kutiko and my journalists are you see this way you let people go because it, make it make sense like what are you talking about oh so i'm not going anywhere i'll call and i'll do my uh, my advocacy in the way that is going to work and if you are responding ngati mu munayamba kupanga sponsor tanyamata tosaziwika bwino kenako munapanga sponsor achina Bon Kalindo kenako munapanga sponsor ma citizens of time concerned ma face janja janja panopo mwafika mpaka na ku HRCC mwachepa ka mukunama ka mwangondipatsa fire ndipo mwango yu- zomwe mukupangazo eh? mukungondipatsa mangolomera ndipo simunati ndipo mulakatika ndipo muphwisa simunati munyerebwa chifukwa the the the the fruits of sin is death and death is what is following you makamaka pamene mukukakamira apa ana a israeli amene ali amalawi mulungu akuwapulumutsa and mulungu akuyipulumutsa malawi mufune musafune ndiye pamene mukunyang'anyang'a mukupangapanga zanuzo tindalama timene mukubato ndikumatiwonjezera ndikumapanga zosiyanasiyana masaka you're doing cyber attacks mwalemba chikalata ku sukulu yanga kuti andichotse pa scholarship ndachipanga share-nso pa facebook kuti mwalemba kuti andichotse pa scholarship kunoko mufuna muone ngati anthu alemba alimba mtima kuku kuunguzana Amalawi aku Ireland kunoko kulemba chikalata choti andichose pa scholarship ku university kwanga mukuganiza kuti akupanga zinthuzo za nseri how many times have they planned to kill me how many times have they tried to kill me if ngati anthu akulimba mtima mpana kulemba chikalata pa zinthu za upandu nkulemba chikalatacho nkuchilemba of course osayikapo maina awo nkubisa ngati if they are willing to do that ngati akuvomera ndithu mpana kuchilemba chikalata poti anthu atiapeza chifukwa chi- document imatha kupangidwa trace you can trace it amene anatumiza amene anatani muli mmadzi mafana ndakuwuza ine kuti ndakhala kuchichiri for 10 years ndikuyendera kuchichiri kuyambira 2020 2014 I mean 20 yes 2014 I mean and before then actually koma pamene ndinali ndimapita pandekha kuti at my own initiative mmene ndimapanga research yanga uh, uh, ku, ku University of Malawi ndinayankhulana ndi zigawenga zonse zimene zinapangidwa sentence pa death penalty zigawenga zonse zimandiziwa if he, one is a criminal koma sakundiziwa nde kuti ameneyo ndi criminal wasopano ndi wanyuwani so ma plan onse aja amene amachitika andi ndikuziwa kuti ku polisi head wamene amayendesa zigawenga ndi ndani ndikutchulirani pompano ndipo ndili ndi unverified information ya chomwe chinachitika za chilima ndikunena kuti unverified koma ineyo ndili ndi information kuti chilima zinakhala bwanji koma unverified komanso ndili ndi chikhulupiriro china kuti chilima ndimakhulupirira kuti zinachitika Chakwera koma nditapeza information imene ndikuyipanga verify on what happened to chilima i repeat unverified information so i don't give information that i am not verified and because this information is too sensitive and I don't want to play with the emotions of Malawians. Sindifuna kusewera ndi uh, ma emotions a, a, a, a Malawi komanso banja la kwa Chilima. Koma ineyo ndikumva information imene ikukhuza head wa zigawenga zonse za polisi and chigawenga cha ku polisi chimapanganso connect chimapanganso manage even It even he even manages the military. Even aku military amamutuma, ma general aja amamutuma munthu wa ku polisi. Ndi wa ku polisi ndithu. I have that information with me. Ineyo sine si, si pa- pamene ndafika apa eh? because when God uses you you are no longer you you are something else so ine ndi china chake sindingachipange describe only mulungu yekha ndi amene angapange describe komanso inuyo masomphenya amene mulungu akupasani mukamapemphera kaya mukupemphera ku mzikiti kaya mukupemphera ku church i believe in jesus christ obviously as the lord my savior but i don't judge i don't i don't judge if you want to judge judge i don't judge the muslims i believe that they will be saved i believe kuti wina aliyense ali ndi kuthekera kokapulumuka chifukwa mwana amene anabadwira kwina kwake kumene zimene amaziwa n'zimenezozo sitingampange judge ifeyo ayi i believe in ndimakhulupirira mwa, um, mwa humanity i believe in ubuntu i believe in umunthu humanity zimfundo zimenezi kapena kuti philosophy imeneyi ndi imene imandipanga move in everything anthu onsewa amene akulimbana ndi ine chimene mungaone alibe umunthu uh, anthu onsewa amene akupanga hypocrisy achina bakili muluzi akhala akunamiza anthu akunyoza anthu akunyoza anthu no n- not fighting for anyone's ufulu wa wina aliyense achina tamia ja uh, hana jabes akhala aku panga zopesula pa page pawo ndikumanyang'wa ndikuphwanya lamulo la unnatural offenses openly ndikumapanga ndithu kumapanga sell out zimenezo Eh, simunaonepo group ya ufulu wanu simunaonepo ati omenyera ufulu atadzuka kuti ah simukupanga bwino simunaonepo ngakhalenso azibusa akudzuka kuti ah pa facebook pazikuyenda bwanji so ndikuzusa azibusa azibusa onse amene ndimatchula azibusa amene ndimatchula ndimatchula ifeyo oti ali familiar ndi otchuka eh? so they are easy they are closer to my mouth achina pastor dennis you know, reverend dennis eh? koma azibusa ena sindingawatchuleso chifukwa ndizigawenga monga achina kuti abusa achakwera achakwera ndi abusa and a former president ati lazaro wako malembo akunyang'wa ati lazaro akunyang'wa ati kuchita zina ndine ndi lazaro wako malembo mhm. munthu ukanali wokufabe iwe ndi wakufa lazaro chakwera you are, you are dead You have not resurrected chifukwa unakakhala ndiwe owuka sibwezi ukusunga chuma cha aMalawi. Sibwezi utamulola Zamba uja kuti aziba ndalama kumakugayira iweyo chakwera. Ndiwe wakufa. Iweyo usanganamize anthu kuti ndiwe wauka. Lazaro wauka. Iwe ndi wakufa ndipo ukadafabe uli uku- ukudu- ukutuluka mphutsi chakwera. ndimafuna ndinene kunena kuti i will do things my way peji ya ine simungayipange haki peji ya ine iyi mayankoloma cannot touch this page i know mayankoloma is close to trifonia mpinganji i know i know that anthu nonsenu ndikuuziwanitu

Let's bet. Tiyeni tipangane bet. 1000 euros each. 1000 euros. Amene akufuna apange Mpinganjira apange pamupange bet. Tione kuti ngati mungagwese page iyi. Ndalama mukasungise tisungise kwa ndani kodi? Ineyo ndikunena Mpinganjira ndikunena 1000 yomwe ndingakwanise kufana nthamba kuseka kuti kupanga bet ndi Mpinganjira 1000 kwacha. 1000 euros basi. Ndi imene ndingakhale nayo ineyo ine sindingapange bet ndalama zoposera ndikuyenera kupanga bet over money yoti I can waste okay achinyamata ngati mukufuna kupanga bet ndi zanu um, koma muziuza ndalama zoti when you lose simumva kupweteka koma you don't bet with, with your pocket money you don't bet ndalama zoti ukagulira chakudya betting is for rich people and i've never done betting chifukwa chani ndilibe kanthu Eh, anthu amene amayenera kupanga beti ndi anthu onena kuti ah, eh, ndi anthu olemera osati kuti anthu ndi anthu achuma anthu achuma ndetu tikati munthu wachuma eh? ndetu tikati munthu wachuma si zimene akukunamizani mtaunimu nditseke ponena kunena kuti wina aliyense amene ineyo ndamutchula ndili ndi umboni wake and um, uh, ntchito yathu tisanammenye mbama munthu timakhala tawina kale mbama ija timangomenya kuti basi aziwe kuti tili ndi kuthekera kummenya mbama baba uja watha kale zomwe akupanga zija za bwabwabwa just kuti maloya amene amadalira ndi achina ayuba Fab, uh, celebrity lawyers celebrity lawyers are dangerous umakaona akuyankhula ndi maloya enaake n'kumawauza kuti "Ii, keep quiet chifukwa iye uja akuphwekesa nkhani ya state boma nkhani yake kuphweka you iyi ndima- ndakayiwala nkhani yofunikira achina achina robert mkwezalamba ndi desmond muhango they are not rising up on appointment ya frank mbeta munthu amene akuthawa milandu achina robert mkwezalamba they are not rising up on zimene fostino maele akupanga uh, the current dpp kuthesa milandu yomwe ikuyenera kusathesedwa uh, uh, mene alili chisale norman paulos chisale 5 billion imene anabera amalawi akuyenera kubweza akuithe- akuthesa mlandu umeneja lawyer anali uh, defense lawyer maere milandu ina akuithesa milandu imeneijayo ngati dpp mmene tapangira ndi achina lu- ah, achina ah, baba Steven Mulonda kukusatani inuyo akhonyongwa a pub, uh, public af, uh, rather parliamentary legal affairs committee uh, tikusatani nde ineyo ndimanena zinthu zindimanena ndimanena kuti ndipanga chakuti I, i give you because I serve a God of free will. Sine munthu wa chi- chi- chikabisira. Sindimapanga za um, chikabisira. I don't do za chikabisira. I open telling you kunena kuti amaere akabwera kuzapereka ma reasons ake amilandu imene wapanga withdraw inu nkuvomera ma reasons amene aja tivutana uh, bwana suleiman a speaker parliament yanu ndinayo nayo parliament ya chaka chinocho ndi pamene ndingofuna kuti ndipange ziwiri zitatu just give me two months i'm just two months ndili busy kwambiri ndi nkhani ya corruption imene ili critical uh, which is the judiciary kodi inu judiciary ijatu ndinayimaliza It's just when we are going to have the proper judges managing the system. Anyina chikopa aja simuzaonaso ku judiciary kuja. Mark my words. Ndemuona zimene zitambe kuchitika. You will see what start happening. And this is not this is a, this is a miracle money easy. This is action on the ground. Ti- Muziona tikupanga chakuti, tikupanga chakuti kusisa, kusisa, kusisa. a president tithandizeni ntchito isitingagwire tokha profesa arthur peter mutharika ine ndili nanu chikhulupiriro ndipo ndikupemphererani kuti mulungu akupaseni moyo komanso akupaseni mphamvu komanso luntha malawi tonsefe tikuyenera kupanga za malawi ngati dziko kaya uli kuti kaya ku diaspora kaya uli ku, ku ntchenatchena kaya uli uh, kwa ngabu uh, kaya u, uli ku mzuzu kaya uli ku karonga kaya uli kuti tonse tikuyenera kupanga za malawi all of us should work towards saving malawi malawi malawi malawi nothing else tikaseva malawi muzaona tizaziseva tokha ndipo, ndipo kuthekera kulipo dziko lija tiliseva lero napanga nawo attend um, public lecture imene imachitika kutchango ndipo amapangisa bambo kavala amakamba za uh, anthu okalamba mdziko la malawi kuti s- chilungamo chikumavuta ndi anafotokoza zambiri sindikufuna kuyambaso koma ndimangofuna kunena kunena kuti dziko lija tikuyenera tilipulumuse ndipo zambiri tikalipulumusa ku legal profession ku justice system ku makhoti ku, ku judiciary ku Malawi Lawless Society because we want to have a Malawi Law Society. Now we have a Malawi Lawless Society. The shadow report yomwe amafuna kupanga present achina baba pa Steven uh, Mulondera samanena kuti ine ndimafuna kuti ndikhale nayo aha ine ndinayo kale nayi nayo mbayi ah amwene ndi anthu ogwesa ulesi anthu amene amatibera anthu amatibera eh, ndi anthu oti sikuti they are sharp they are not even sharp si anthu oti they are intelligent It's because choyambira anakhala anakakhala anakhala intelligent uh, sibwezi akubera anthu bwezi atapeza nzeru zopanga ndalama mwabwinobwino kuba kuja kumakhala kutha nzeru kupanda nzeru you, you getting eh? you getting the point eh? anthu amene amaba amapanga zaumbava ndi anthu opanda nzeru them them atha kukhala amakhala ndi ukhuluku crook- crookness amakhala clever achenjenya koma sikuti amakhala ndi nzeru chifukwa anakhala ndi nzeru anakapanga njira zopanga ndalama bwinobwino anthu amapanga ndalama ndipo zoopsa ndalama zoopsa zija osati through clifford ah, njira za clifford ah, ah, ah, apostle clifford kawinga osati njira za gangata zoti atha kupha nazo munthu gangata ndi munthu onena kuti he kills people he can kill people he's, a, he's, a, he's deadly you wonder kuti munthu amene ali close to power like that how we should open our eyes tikuyenera titsegule maso athu mwanamvekha has been stealing from malawians for so long chakwera has stolen billions mwana wa chakwera waba mabillion and we're just watching why because munatenga ku homeland kukasiyako amene anaberaso amalawi 5 billion uh, norman chisale munayikako munthu ameneso akulephera kupanga explain uh, uh, uh, mukhito kupanga explain chuma chake magalimoto akuti ndi magalimoto amene wawo munapeza bwanji akulephera kupanga exp- then you expect those people to hold achina chakwera accountable isi zingatheka you can't expect those people to hold simplex uh, chichola accountable simplex has stolen billions our parliament is also a dead parliament so ni makamba za suleiman kuti i want leadership kodi ino amalawi awa wankweza lamba a hrcc wa uh, hrcc akuuzeni kunena kuti do you know how much money parliament is cost us 5 years ya ya term ya ya ya, ya mp mmadziwa kuti imatipanga cost bwanji mmodzi muwauze hrcc akuuzeni kuti uh, pa, cha, pa 5 years mp uja akamakhala kuti walowa mu, mu parliament akamatuluka uh, term ija ikamatha how much does the a citizen uh, cost amatipanga cost ndalama zingati ndiye mukapeza zimenezo ndiye tizakufotokozerani no za tindalama ta mthumba timene timayenda ma allowance mabhilo ena ake even kuchoka kuboma imalowesa ma account mwa anthu aja Chachacha. amwene a suleman muonesese kunena kuti zomwe mmapanga mavuvu mmapanga aja, "Eh, ine ine makani mmapanga aja tikufuna tione mupange makani on policy on the tra- direction of this country makani mema ine ine akundimanga ine ine ine ine we were there for you you should be there for malawi amalawi anzanu analipo ndipo amabwera ku parliament ku ku blantyre which i remember one time noel uh, kaira analimba mtima kunena sinimanga makadeti makadeti atabwera pamenepaja kumavina kuteteza amalawi amene aja kusaukabe panopa akulephera ku- ku- ku- kupanga travel akuyenda wapansi sangapange afford transport aMalawi amene munkanena kuti ine ine ine ine pamene Gondwe ali ndani ali ali ali leader of, of the house ali rather speaker of the house mphamvu zomwe muli nazo nzobwereka ndipo zimatha kupulumuka nthawi ina iliyonse mmene zilili moyo wathu ndi wobwereka ndi chifukwa chake ine sindiopatu kufa koma sikuti ndikufayo koma sindiopa chifukwa kuti ah, tidzafabe basi tikabadwa where we are going is death when you are born every minute you spend You, you, you are on counted time. Kaya ukhala 100 years, kaya 200 years, kaya 3 years, kaya 4 years. Tsono mmaopa chani. Kodi ine ndikuopa ine iyi. And ndithokoze komalizira uh, madolo amene mumapereka information. Mmene mukudziwira. Chiyambire in the last 2 years palibe whistleblower mmodzi amene ine ndamuulula. system yathu komanso palibe amene angatigwire chifukwa kuti system imene tinayika palibe amene angayiphwasule komanso chachikulu nchona kuti ntchito iyi sitikugwira ya ifeyo kuthekera kumene kuthekerako chifukwa kuti tikugwira ntchito ya mulungu and we are going to continue kugwira ntchito ya mulungu chifukwatu ukamamtumikira mulungu mulunguyo amakutumikira iweyo pamene ukugwira ntchito ya mulungu mulungu amapanga ntchito yako ya iweyo ndi mmene zimatani kodi zimayendera mulungu atiyang'anire tonse ndi kutisamala mu nthawi zonse